ya bụ na anyị bụ ndị mmadụ na Chineke na-eme ka anyị mata na onye niile nwụrụ anwụ ụdị agwa niile ọ kpara oge o ji ndụ na a ga-emejupụta n'iwu nye ụbọchị ikpeazụ na ihe a na-eme ka ụmụnne m ndị nọ n'ekperechi al-Islam ka anyị na-eme ezigbo omume na-akpa agwa dị mma

anyị ga na-asị assalamu alaikum ya dara qawmin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun ọ bụ ndị niile dina nọ ebe a elebe nwụrụ anwụ ka m kpe n'ekpere a alhamdulillah anyị chọrọ ka nna anyị kwuo doma anyị ebere ka anyị dọma anyị aka na ntị anyị gbado ndụ ndụ maka nkwado na ọbịa ya bụ nkwado ọja na ya bụ ili maka na ọnwụ bụ ọja ọha ile meka ọja ọ bụ ihe dị n'isi ọha ile ọ eziokwu na ịdọ aka na ntị n'ihe gbasara maka ọnwụ ọnwụ bụ ife ihe na-abịa mberede anaghị akwado akwado o nweghị onye mara ụbọchị ọ na-abịa mana ọ ihe Chineke kwugoro ekwu n'ime akwụkwọ nsọ bụ Al-Qur'an sị kullu nafsin za'iqatul maut na ihe ọbụla ji ndụ na ọnwụ ga-ezute mana oge ọ na-asị na ihe ọbụla ji ndụ ya bụ ma anụmanụ osisi ihe ndị ọzọ niile na ọnwụ ga-ezute mana dịka anyị bụ ndị mmadụ na ọ na-asị kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah ya bụ na anyị bụ ndị mmadụ na Chineke na-eme ka anyị mata na onye niile nwụrụ anwụ ụdị agwa niile ọ kpara oge o ji ndụ na a ga-emejupụta n'iwu nye mbọchị ikpeazụ na ihe a m na-eme ka ụmụnne m ndị nọ n'ekperechi al-Islam ka anyị na-eme ezigbo omume na-akpa agwa dị mma rapụ ịkpa agwa dị ọjọọ maka ịtụ egwu Chineke n'oge ahụ ọnwụ ga-abịa otu a ndị a dị n'ebe a ya kwa ka anyị nwa ma mụ bụ onye na-ekwu ihe a otu a ka anyị na-eji kedila ya tido mbọchị a ebilite na maka ọgbụgba anyị nwere ajụjụ n'ime ili ahụ bido n'oge mbọchị ahụ e mere jee ruo na mbọchị a ga-ebilite na kedu ka i si kpaa agwa kedu ka i si dobe iwu chineke ihe a niile bụ ọrụ dị n'isi anyị bụ ndị Chineke kere eke. Anyị enweghị ike ịjụ Chineke ajụjụ mana Chineke bụ onye ji ajụ anyị ajụjụ kedu ka anyị si bibete ndụ n'elu ụwa ya na ọ dị mkpa na na anyị ga-eti anya n'ume na-edobe iwu nke Chineke maka mbọsị ọnwụ alhamdulillah anyị gee ntị n'ihe aka na ntị nna anyị ukwu dọrọ anyị ọ na-acha anyị anyị gbaa mbọ na-akpa agwa ọma maka everybody ga-erute ebe a one day amaghị m ma o nwere aka na ntị ọzọ nna anyị ukwu nwere ka ọ nọọsụ nke a ka ọ ga-adọrọ anyị ka anyị

weta na anyị anyị jisie nke ahụ ike mana nkụzi nke ọ bụla onye abụ onye onye ozi wetara anyị hapụ ya aka Mm. maka na onye a bụ onye ozi chineke zitere ka ọ kụzi mee ekperechi nke al-islam otu ahụ kwa ka o zitechara ndị ozi dị n'iche n'iche maka gịnị na o kwuru na ha nye ekereghị anyị na nkịtị Mm. ya bụ na o kere anyị ọ bụ na o kereghị anyị ka ọ hapụ anyị like that Mm. na o kere anyị mechie zite na anyị onye ozi Mm. ji akụzi anyị ka anyị ga-esi agba anyị ga-eji akpa agwa ji akụzi anyị kedu ihe tosiri anyị ga-eme ya bụ na a bịa na ụzọ nke al islam o nwere akwụkwọ nsọ na-egosi na o nwere ihe ha hapụrụ chineke na-egosi na o nwere ihe a hapụrụ n'ime akwụkwọ nsọ bụ alquran ya bụ na ịbịa n'ụzọ ekperechi nke al islam otu ka ị ga-eji ji azọ ụkwụ ji eje mosque o nwere ekpere ị na-ekpe mm. oge ị ga-esi na mosque pụta o nwere ekpere ị na-ekpe mm. oge ahụ ị na-eje ọkachacha n'oge ahụ ị na-eje ije je toilet o nwere ekpere iji ekpe oge i je-esi na na toilet pụta o nwere ekpere iji ekpe oge ị chọrọ iri nri o nwere ekpere iji ekpe i riche nri ahụ gị o nwekwara ekpere iji ekpe n'ịyọ chineke n'ihe ahụ o nyere gị ya ma o nweghị ta akwa nkịtị anyị ga-eyi n'ime arụ anyị na o nwere ekpere iji ekpe before na i kporo akwa ahụ kpoyie n'arụ ya ka ọ dị ya na o nweghị ihe o nweghị ihe chineke hapụrụ n'ime akwụkwọ nsọ bụ alquran ma otu ahụ ka onye ozi be anyị muhammad sallallahu alaihi wasallam kọwaziri ụmụazụ oge ya na ndị ụmụazụ nọ. alhamdulillah anyị na-arịọ n'ụlọ anyị kwụ na ka o nyere anyị oge n'ime oge chukwu nyere ya ọ chukwu kwụọ gị ụgwọ a na-akwụ ndị